Abubakari Sidiki Fɔnba ale ye depitew nɔnabila dɔ ye minnu ni ale bɛ CNT kɔnɔ ɔ Abubakari Sidiki Fɔnba waati tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira k'a fɔ a ye kɔrɔfɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu ni a yɛrɛ ma se ka daluya di a la n'a tun fɔra sofɛw ma sofɛw tɔɔrɔ kosɛbɛ o tuma sofɛw tun y'a ɲini k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min fɔ olu ma ka na n'a daluya ye kiri ɲɛkɔrɔ u tun y'a weele kiri la k'u jigi da kiri kan kiri ka o baara kɛ olu ye ko bari sabula o tɔɲɔna a ka kumakan fɛ ɔ deli kɔni kɛra nka an bɔra min kalama kunun o de ye k'a fɔ SYNACOR maaw u ye sɛbɛn dɔ bila bɔlɔlɔsiraw kan an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu yafara Abubakari Sidiki Fɔnba ma Ɔ k'u tun ye damakasi sɛbɛn min don Abubakari Sidiki Fɔnba nɔ kan n'o ye plainte ye k'u ye plainte in bɔ ɔ ko olu yafara ɔ donc an bɛ u fo k'u koɲuman dɔn u ye o baara min kɛ ni ka sɔn k'a fɔ ko u b'u ka plainte retirer i ka dɔn an b'u fo o la malidenya la nka an bɛ halisa dugawu kɛ an balimakɛ ye ka dugawu kɛ transition kumakɛla bɛɛ ye n'an bɛ kuma an ka kuma ni ayiwa bonya ye tubabu b'a fɔ min ma ko courtoisie parce que kuma ye tiɲɛ ye nka n bɛ kuma i n'a fɔ bɛɛ bɛ n ka mara kɔnɔ n bɛ kuma i n'a fɔ jagoya fanga don maa minnu cɛ caman bɛ olu bɛ jagoya fanga fɔ u tɛ jagoya fanga dɔn an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ jamanadenw don i ka ko bɛɛ la wa kana kuma i tɔgɔ la kana to kuma ka bɔ i da min n'i bɛ jamana marabagaw kɛrɛfɛ kana to kuma ka bɔ i da kuma min o bɛ a jira k'a fɔ ko e kelen ni ŋaniya ye nin ye e de e de bɛ nin fɛ ayi dɛ depitew nɔnabila ka baara ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ mana desizɔn min ta i bɛ bɔ k'o fɔ a bɛ fɔ ko restitution n'a ye sariya min ta i bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ an ye nin sariya in ta nin hukumu in kɔnɔna la aa jamana ɲɛmaaw an ye nin kɛ nin nin an ye jamana ɲɛmaa ni minisiriso ye nin baara in kɛ nin komisiyɔn ye nin baara kɛ nin kɔnɔna na a laɲini de ye nin ye a laɲini ye nin ye ɔ nka n'a bɔra o la fɔ anw videyomaniw b'a kɛ cogo min ka n'an sigi k'a kɛ burujali ye jamana ka marabaa dɔ ka i sen don baara kɛcogo la o tɛ bonya ye o tɛ kunkɔrɔta ye jamana yɛrɛ ma o tuma an b'a ɲini ɛɛ Abubakari Sidiki Fɔnba a n'a ɲɔgɔnw fana fɛ minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ bi ni Asimi danna dɔw kan k'u bolo don baaraw la u ka tɔ to dɔɔnin jamana bɛ se ka dɛmɛ bonya ni karama kɔnɔ jamana bɛ se ka dɛmɛ kumaw kɔnɔ kuma minnu n'o bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan an kana bɛɛ kɛ maaw funteni kuma ye ne bɛ se k'o de fɔ badenya sira kan ka fɔ a ye n'a lamɛnna ni tulo kunnandi ye ala k'an kisi a ɲɔgɔnko wɛrɛ ma an bɛ taa ɲɛ fɛ ni kunnafoniw ye min ye minisiriso ye minisiriso min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛko ma ani laadako o ye sɛbɛn bɔ kunun kunnafoni sira kan k'a jira k'a fɔ Ko min ye awa alisilamɛ diinɛ baarakɛla minnu bɛ n'olu bɛ jateminɛ kɛ kaloko la olu ka wulikajɔw ko olu baaraw bilara sen kan nka wulikajɔ ninnu ma kɛ sababu ye a ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye awa jumadal jumadal ula jumadal ula o kalo ni u b'a wele tun ko lasiri camancɛ o kalo ko ma ye i k'a dɔn mali fan si ka bɛn araba tɛmɛnen ma n'o bɛnna ɔkutɔburu kalo tile mugan ani fila ma san ba fila mugan ni duuru a ko siratigɛ la sa ko fɛn min ye awa nin kalo in ye n'o ye jumadal ula ye wala lasiri camancɛ ɔ ko a bɛ jate k'a fɔ mali jamana kɔnɔna la awa tile fɔlɔ bɛ bɛn jumadon ma n'o ye bi yɛrɛ ye ɔkutɔburu kalo tile mugan ni naani san ba fila mugan ani duuru kunnafoni y'o ye ka di bɛɛ lajɛlen ma burama an bɛ taa ɲɛ fɛ

Ayiwa halisa kunnafoni sint ta sira la an bɛ aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafoni an ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoni min kunnafoni duman tɛ kunnafoni ɲuman tɛ cogosi la kunnafoni a juguma yɔrɔ ye min o de bɛ o de ye a la ni bɔ yɔrɔ ye ka ɲɛsin an denmuso dɔ ma denmuso fitinin denmisɛnnin fitinin musoman don min n'a bɛ san tan duuru ɲɔgɔnko la badenw an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ale ye a yɛrɛ fa a y'a yɛrɛ fa k'a kun kɛ ayiwa ko ale tun y'a laɲini k'a fɔ ko bamuso ka taa a tɔgɔ sɛbɛn lise la o i n'a fɔ a tɔɲɔgɔnw fana ye dɛfu sɔrɔ o tuma olu kan ka taa lise la a tun b'a fɛ ka taa olu nɔfɛ bamuso ka taa ale tɔgɔ sɛbɛn lise la u b'a fɔ ma ko à titre exceptionnel kalo la i b'a sara jamana bɛ tɔw ta sara mɛ e yɛrɛ b'i ta sara ɔ ko o de tun ye ale ka laɲini ye nka ko nka o nafolo tun bɛ bɛn waa bisaba ɲɔgɔnko ma ɔ bamuso ye quand même ka a cɛsiri o la nka i b'a sɔrɔ o nafolo ma sɔrɔ ɔ k'o kɛra min kɛ ko denmuso taara juru don a yɛrɛ kan la k'a yɛrɛ faa k'a yɛrɛ gulon ni ka dan kari a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ayiwa kunnafoni a nafa ye min ye o de ye k'a fɔ anw ka jamana in kɔnɔ an b'an ɲɛmada ɲɔgɔn ma kojugu ɔ n'a fɔra ko dɔw ka kuma kɔnɔna i b'a ye u b'a fɔ maliden tiɲɛna maliden tiɲɛna maliden tiɲɛna ye dɔw yɛrɛ bɛna kuma na n'i ko i bɛ mali dilan bi f'i ka bɛɛ faga k'a tɔ to denyɛrɛninw ye parce que kuma in mun de bɛ kuma in kɔfɛ an ka jogo caman bɛ an na fili caman bɛ an na a filiw bɛ daminɛ kabini fitinin parce que kalan ka di n ye o ye tiɲɛ ye mais n tɔɲɔgɔn taara a la n bɛ taa la quelque part fɛn dɔ ma faamuya bon ni an taara ɲɛfɛ n'a o comportement masugu ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye hali don min tɛ bi ye ka hasidiya bange i dusukun na ce qui fait que an b'a fɔ maaw ye bɛɛ k'i ɲɛsin i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma burama bɛɛ ka diɲɛlatigɛ y'i ka diɲɛlatigɛ de ye bɛɛ ka vie y'i ka vie ye an m'a fɔ ko an t'a ɲɔgɔn lajɛ repère kɛ k'i la dɛ ambition ka k'i la k'a fɔ fo n ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye ne m'o fɔ dɛ nka k'a fɔ ni n ma kɛ karisa ɲɔgɔnna ye n bɛ n yɛrɛ faa ni n ma kɛ karisa ɲɔgɔnna ye n bɛ n yɛrɛ filisiri o de bɛ o de y'a la hasidiya yɔrɔ ye min man ɲi kosɛbɛ hali maa caman bɛ yen i b'a ye u b'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ bila baw la n taa n yɛrɛ fili ka bɔ pɔn sanfɛ a caman bɛ yen n'i ye ɲɛmada bɔ a ma a tɔ b'a yɛrɛ dɛ mais ɲɛmada maa wɛrɛw ma n'o tɛ ni bɛɛ y'i bɛrɛ bɛn i yɛrɛ bakun ma a ka ca ala fɛ kow bɛ nɔgɔya dɔɔnin nka n'an ko k'an bɛ ko in kɛ ɲɔgɔn lajɛ ye ala y'an da ala m'an kɛ kelen ye dɛ dɔ ka jan dɔ ka surun dɔ ka fin dɔ ka jɛ an bɛ ten dɛ bolokɔniw tɛ kelen ye cogo min maaninfinw tɛ kelen ye ten ala ma fili maa si dacogo la ala ma fili maa si sɔncogo la bɛɛ n'i dacogo don bɛɛ n'i sɔncogo don e de bɛ se ka kɛ i t'i ta faamu nafa bɛ bɛɛ la ala ka dali kɔnɔ ayiwa an b'a bisigi k'a fɔ a bɛ faamu an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye an denmuso ye ala ka yafa a ma an yɛrɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔn kuma wɛrɛ ma an ka fama nin kuma ninnu ɲɔgɔn ma burama an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ganakaw fɛ yen ganakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ muso ayiwa i k'a dɔn ni o ye jerry john rawlings maa caman b'ale dɔn a ka cɛsiri la a ye min kɛ gana yen jamana ɲɛmaaya kɔnɔ o furumuso nana konadu agyeman rawlings ale de ntanyana i k'a dɔn kunun gana faaba kɔnɔ accra k'a si to san bi wolonfila ani san wɔɔrɔ ɲɔgɔn la Muso min ko fɔtɔ filɛ nin ye gana jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen ni maaw hakili b'a la asimi goyita ninnu sigi waati a ye asimi goyita ninnu encouragé kosɛbɛ a y'u encouragé kosɛbɛ ɔ n'a ni asimi yɛrɛ ka fɔtɔ kelen o kun bɛ yen waati dɔ la maaw caman hakili b'a la mais ala y'a minniji dɔgɔya ɔ furumuso nin ale fana minniji dɔgɔyalen ala fɛ muso in kɛra maa ye maa min ni a jɔ gana ye a jɔr'a furucɛ ye kosɛbɛ k'a dɛmɛ ɛɛ kabi san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn bi segin ni fila waatiw la i b'a ye k'a fɔ a b'a cɛsiri musolakaw olu ka hakɛko tɔbɔtɔli la kosɛbɛ kosɛbɛ muso bɛ se ka hakɛ sɔrɔ cogo min i n'a fɔ cɛw cogo a ye o wulikajɔ kɛbaaba don min ye san san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ waatiw la deux mille seize jamana ɲɛmaa kalata min fana kɛra ganakaw fɛ yen a y'a kan bɔ o jamana ɲɛmaa kalata nɔfɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka fangaɲinitɔn a y'o bila sen kan NDP ɔ furucɛ o ka pati politigi a bɔ kun bɔr'o la ka pati créer a yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ muso audacieux kun don muso kun don muso min ni a kun dan b'a yɛrɛ la n'a ma musoya kɛ mɔnɛ ye a ma an ka farafinna cɛfarin dɔ ka gana ka yɛrɛmahɔrɔnya di a ma ka ganakaw u ka se k'u disi gosi gana n'i y'a ta k'a lajɛ hali tulonkɛ sira kan an ka dugu kun falen bɛ gana denmisɛnninw na dɔw kunkolofilaw u bɛ na k'u bɛ kunkolo kuwafe kɛ u tɛ wari tɛ sɔrɔ nka tun b'an ka karikun bɛɛ la musolakaw fan fɛ i b'a sɔrɔ a caman tun bɛ yɛrɛ feere la ɔ nka ni perezidan min ko fɔtɔ filɛ nin ye ni o ye jerry john rawlings ye ale de nalen gana kunna ale de kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ sɛbɛlama sabati ka gana ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a ma ka gana danbe segin a ma ka gana ka nafa sɔrɔ siraw segin gana ma o de kɛra sababu ye hali bi n'i ko i bɛ ganaya ɲini ɛɛ yɛrɛ feere sira kan an ka dugu ninnu kɔnɔ a ka suma dɔɔni ɔ ka kɛ sababu fana ye u ka kunkolo kuwafe yɔrɔw dɔgɔyara dɔɔni n m'a fɔ u banna pepewu mais ale kɔni gana kɔni ye ɲɛda kura da a sababu ɲuman bɔra ale de la o furumuso de banni ko kuma filɛ nin ye o tɛ se ka kɛ ko ye ko min ni an b'o fɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ maa ma taa o de yɔrɔ la a bɛ fɔ maa ye k'i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i ka sansi di i ka diɲɛlatigɛ ma i ka kun sɔrɔ kun ka sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la i taalen kɔ ka na ten ka taa ten i kana sɔn a ma i ka kɛ wo sen ka kɛ wo dɔ da la i taa don fo maaw ka ɲininkali kɛ k'an bɛna wo in da tugu cogo di o de ye maaya ye nka e nana i b'a fɔ maa ma na e taara i b'a fɔ maa ma taa n'i ma ko dun kɛ ko nkalon tɛ da i la i taa don a y'i sa don k'a fɔ ko ko dɔ nkalon bɛ da i la ko i ye nin kɛ ka sɔrɔ i m'o kɛ an dɛ i maa min kɛ n'i taara o bɛ fɔ wa o min bɛ fɔ i kɔ o de b'a to i ti sa i tɔgɔ tɛ tunu o de kama fɔlɔ jeliw tun b'a fɔ ko ko a ye maa min ja i ka tɔgɔ ɲini a ma maa min ja i ka tɔgɔ ɲini ko tɔgɔ bɛ san ko tɔgɔ tɛ karaba ɔ tɔgɔ bɛ se ka san ni nafolo ye tɔgɔ bɛ se ka san ni sanu ye nka tɔgɔ bɛ se ka san ni kɛwale fana ye a kun de ye nin ɔ n'i ye min kɛ o de bɛ to i kɔ an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba in ye ala ka yafa a ma burama ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ ka na don kunnafoni bakurubaw kɔnɔ